ndeewo nu ụmụ igbo ndị m ji eme ọnụ ana m ekene unu were ohere a na-anabata unu n'oge ndị igbo n'ụbọchị nke tata ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Grateful Heart na-anabata unu n'ụbọchị nke tata n'ụbọchị nke tata ihe anyị nwere buru ibu mana tupu anyị aga n'ihu o nwere ezigbote nwanne anyị nwaanyị nwanne anyị nwoke si na ọ ga-eme gịnị ọ ga-anọnyere anyị a na-akpọ ya the twins ọ wụ onye nke na-akụ egwu a wee sị anyị ga-ewere obere ohere a were um, anyị na nwanne anyị nwoke nwee ike nwee ike nọkọ anyị nwee ike jụọ ya ajụjụ ofu maọbụ abụọ tupu anyị aga n'ihu anyị na-ekene nwanne anyị nwoke ka obi dị nsọ ikechukwu na mmadụ niile ndị na-abịa n'ụbọchị nke taa ịnọnyere anyị wee na-asị dịka ị na-eme gịnị dịka ị na-anọnyere anyị biko gbasaa ozi a ka ọ gaa na mba niile anyị na-ekene gị na-atụfughị oge anyị na-aga ịkpọbata nwanne anyị nwoke anyị na ya ga-anọ n'ụbọchị nke taa bụ uh, the twins ndewo nwanne anyị nwoke the twins kee ke i mere n'ụbọchị nke taa ekene m gị onye isi
daalụ Abalị- biko tupu gaa n'ihu
ana m ekele gị onye isi abalị ọma ndị nke m ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile ana m ekele unu ndewo ọ nwanne unu nwoke a na-akpọ the twins ndewo ndewo the twins biko ee ọ ga-ara ọ ga ọ ga-ama ezigbote mma ka ị gbapụ ya ọsọ kọwara ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị onye ị wụ onye ị wụ onye ị wụ like ị ga-ebu ụzọ gwa anyị ebe i si ị gwachazi anyị ebe i si anyị aga n'ihu kọwara anyị onye ị wụ okay ezigbo afa m bụ Nnadozie Peter Kelechukwu Okonkwo abụ m onye Ahịazụ Mbaise lokal gọọmenti n'Imo steeti ife m na-emekwanị bụ ịkụ egwu hmm. awụ m a graduate of Imo State Polytechnic Ụmụagwọ where I studied um, estate management. Mm -hmm. So. Ndewo, ndewo, ndewo. Gaa n'ihu, ị chọọ kwuru gaa n'ihu ma o nwee ị chọrọ imekwu ka anyị mara.
Okay. Um, obi dị m ụtọ ịbịa live n'Igbo TV ịnọnyere ndị Igbo TV na ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile otu unu ji na-akwado em, akara aka anyị bụ ndị Igbo Hmm. ọkachakwa mkpa ndị nke na-amalite amalite dịka anyị Hmm. anyị na-ekele unu obi dị m mma na m nọ ya taa ma
ndewo ndewo ndewo ee eh, the twins ị bịa nee anya na aha unu zara the twins unu ọ wụ ejima biko
yes anyị wụ ejima hmm. yes anyị wụ ejima hmm. hmm. anyị na-emekwanụ egwu

ihe netwọk ya o nwere otu o si na-enye nsogbu mana nsogbu adịghị ọ ga-abịachite back ee eh, na-atụfughị oge onye nwanne anyị nwoke anyị na ya naabọ ga-anọ wee mee ihe um, Igbo TV challenge abịagwo nọnyere anyị na-atụfughị oge mana tupu anyị aga n'ihu ọ ga-amagbu onwe ọ bụrụ na netwọk ga-enyere nwanne anyị nwoke aka ka ọ bịachite back nwee ike mechaa ihe anyị na ya naabọ nwere ka anyị nwee ike gbachitezie nwanne anyị nwoke onye nke ga-eme Igbo TV challenge n'ụbọchị nke taa mana dịka anyị na-eche ka anyị nwee ike kpọọ ofu egwu eh, nwanne anyị nwoke a kụgboro

wee bụrụ ya anyị na-ekene nwanne anyị nwaanyị nwoke the twins the twins o nwere otu netwọk o si were mee ka o mere ọ dịka ọ pụrụ apụ
okay biko nụ gbaarụ
ndewo anyị si dịka anyị na-eche ka ị bata ka anyị nwee ike kpọọ ofu egwu gụ na nwanne anyị nwoke Slow Dog kụrụ ọ ya bụ ihe anyị na-ege tupu ị bata okay o nweburu ihe ị na-akọwa tupu netwọk apụọ ọ eziokwu ana m akọwa na oge anyị bidoro egwu ihe gbasara egwu a Mm, um, since eh, 2010 anyị a na-eme ya bakwa university mm, so chukwu a na-edu anyị anyị anyị nọkwa n'ala Owerri wụkwanụ ebe ka anyị wụkwanụ ebe anyị si Mm. anyị a na-anọsi ala Owerri ike na-emekwa ihe egwu a Mhm. so tuta- anyị emeena egwu with people ndị dịka em Acharaman Mm. anyị na-agakwa Lagos na-agakwa ihe a na-apụ but ihe merenụ ama m na people na-ajụ ee unu wụ ejima ọ sọọsọ gị na-emezi the egwu mụ na ejima m na-emeburu egwu until 2018 Mm. ebe a na-achọ ihe a ga-eji kwadokwue ka egwu ka ọ na-agakwa aga karịa ka a nọ Mhm. so anyị ekewa ya abụọ ya gawazie em, Istanbul that is why na um, egwu nwa egwu m egwu anyị nke anyị mere um, 2020 Claim It Mhm. nke anyị featurekwara ezigbo nwanne anyị nwoke a na-akpọ Leroy Claim It ị ga-anụ na the egwu nga m kwuru ibi ndị start live play play shadow enter Istanbul Mhm. so Chukwu mee ya nwa abazie anyị aga agbanyụcha ọkụ maka na uru ọ basịrị anyị wụ otu anyị dị abụọ Mhm. ndị ndị mmadụ our fans always want us ha na-achọ ka anyị anyị nye ha egwu nye ha egwu Mm. mụ na e- mụ na ejima m na-ekwu almost five times six times every blessed day anyị na-eme rehearsal
Hmm. ngwanụ nsogbu adịghị um, ọ dị ka netwọk nwanne anyị nwoke a uh, ọ na-enye nsogbu dị nne anyị ga-ahapụgodi ya emechaa anyị ga-abịakwute ya back anyị ga-aga n'ihu kpọpụta nwanne anyị nwoke ga-esola anyị were mee uh, Igbo TV challenge n'ụbọchị nke taata ana m asị ka m were ohere a were jụọ mmadụ niile na na um, na-esonyere anyị ma ụnụ ọ dụkwana njikere maka nya wụ ihe asọmpi ụnụ ọ dụkwana njikere maka ihe asọmpi maka na nya wụ ihe um, ọ ga-adịkwa kpọkpọ n'ụbọchị nke taata ọ wụrụ na a dịgwo njikere ụnụ edee adịgwo m njikere ka anyị nwee ike malite ozugbo ozugbo Igbo TV challenge bụ ihe anyị na-aga ịba n'ime ya so ọ bụrụ na ị dịgo njikere ka anyị nwee ike banye i nwee ike dee gwa anyị sị na ị dịgo njikere ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ hmm. ee eh, the twins ka e nyekwuo gị ohere ọzọ ka ị nwee ike zachaa ihe ị nwere ike ịza awụzie na netwọk bịakwa ọzọ ị mazi na anyị ga-edosi ya mgbe ọzọ mgbe ị ga na-abịa biko n'ịgbapụ ya ọsọ anyị nwere anyị nwere olileanya na tupu i si ebe a pụọ ị ga-arapụ na ekwe ee biko ee ị nwere ike ịgwatụ anyị ihe kpaliri mmụọ gị ibido gụwa egwu oge anyị dị obere enwere ụmụaka na-akpọ Destined Kids ụmụaka joy joy joy hmm. ọ bụrụ ma ị ga-echeta then so ụmụaka ndị a mere anyị inspire a lot and hmm. awụ m the kind of person na like ana m like ime egwu otu o si dịrị m n'obi and ana m alaiki ige pi- ndị dịka um, African China Mhm. um, Sunny Neji um, Daddy Showkey Mhm. 2Face um, Mm. P Square dem so ha na-eme anyị inspire anyị na-ege egwu ndị ahụ anyị na considering the kind of family anyị si pụta n'ime ya Mm. na na mm-hmm. otu anyị si agba mbọ ịma ya ọ bụrụ dịka anyị si wụrụ ndị Igbo mm. enwere ihe a na-akpọ anyị toro na village anyị etoghị na city mm. anyị na-akpacha ekete sometimes anyị kpaa ekete anyị eree ya save ego anyị ga-eji bata Owerri bịa record egwu na studio so
netwọk netwọk ekwe nwanne anyị mere emegharịa mana nsogbu adịghị anyị ga-ama ihe a ga-ebe nyawa ihe hmm? mana nke bụ eziokwu na ihe gbasara Igbo TV challenge anyị ọ ya wụ ihe anyị na-agbagodu mbọ wụ na anyị mere gịnị na anyị ga-emeriri ya today mhm. anyị ga-emeri ya maka na a sị na anaghị ahapụ ihe dị n'anya eme gịnị arahụ ụra o wee bụrụ ya oge erukwene mgbe anyị ji eme Igbo TV challenge dịka m na-akọwa
nwanne anyị nwoke ọ dị ka netwọk ị na-use dị bad ihe ga-eme wụ na m mm, eh, aga m enye gị aga m enye gị another opportunity mm, ị ga-ana ị naa ị ga-akwado ogwe gị ọfụma ị nwere ike use another netwọk that day ị ga-eme so that ka nwee ike ka our interview nwee ike flow the way I want it to go ọkụ ịghọta hmm, ka o nwee ike ka o nwee ike gama agama mana nsogbu adịghị anyị ekenene gị rinne maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata ihe a wụ nwanne anyị nwoke the twins ha na-akụ egwu ha na-akụkwana ya n'ụzọ mara mma anyị ga um, anyị ga-epostu kwa some of their music on our platform ọ nwanne anyị ka ọ mgbe unu hụrụ ụfọdụ egwu ha mụ na like ya mụ na like ya share kwanụ ya mana egwu ha nke wụ eziokwu na ọ na-atọ ụtọ ha wụ eh, ha wụ ndị ejima mana unu ekewabeghịkwa ya nwanne m ọ pụkwana ọzọ ọ ya bụ ihe a na-ekwu mgbe ọzọ ọ bịazie mgbe ọzọ ọ ga-abịazi anyị enwee ike um, mechaa ihe ndị anyị nwere ime ka m kpọbata nwanne anyị nwoke ga-eso anyị n'ụbọchị nke taa Chris ndewo Chris
Ndewo.
kee ka i me Ndewo sa. Adị m mma.
Mhm. Em, ana m ewe- ana m akpọpụta mmadụ niile ana m ana m ekele mmadụ niile na-esonye anyị n'ụbọchị nke taata na-asị nekwenụ Chris Chris Andy Yeah. ọ ọ ga-aka mma jiri aha gị jiri aka gị gwa ndị ndị Igbo na-ege ntị aha gị
Ndewonu ụmụ Igbo. Em, aha m bụ em, Chris Andy abụ m nwaafọ Isuikwuatọ na Abia steeti Naijiria Hmm. ọ wụ ndị be ka anyị a na-asị mma mma nụ o ndewonu ee ka a na-esi ekele so obi dị m ụtọ isonyere unu ụbọchị nke taa
ndewo ndewo Chris Chris ị mana otu anyị si eme ya ama m na ị dịgwo njikere kwa ya ee adịwo m njikere Mm.
ya wụ ị ga-azachata ajụjụ niile anyị ga-aza gị n'ụbọchị nke ka anyị lee n'anya ka anyị lee n'anya nsogbu adịghị Chukwu- Chu- chukwu mere anyị amara mba ama m na ọ wụhana ị na-ege ihe anyị na-eme ihe a mgbe ọbụla ị ga-azata ya ọ wụhana ị ka ma otu esi agụ abịdị Igbo ka m nye gị expo
hmm. ya nke a ga-atụ anyị ama m na ịga m dịka otu anyị si wee na-eme e nwe ihe m ga-egosi gị hmm. newecha anya hmm. newe anya

so ịfụgo ajụjụ ndị ị ga-eme ịzatacha iwere ego gị naba hmm? Hmm. so okay achọrọ m ibu ụzọ gwabụọ gị mma mana nsogbu adịghị achọ ka m dum gwazie gị ugbu a m jụọ gị ajụjụ jiri aka gị zaa m ya i nwere otu nkeji inye m ọsịsa ya ịmaghị ya ịhapụ m ka ị mara ma o nwere otu a ga-esi were mee ya bụ ihe mana a sị na ka ị ga-ene anya n'aka nni ma ọ n'aka ekpe i nee anya n'aka nni n'aka ekpe nwere ike mee anyị nwere ike wepụ gị um, anyị ga-ebido maka na oge adịrọ nke mbụ wee bụrụ kedu ihe abụọ eji mara ndị Igbo ihe abụọ eji mara ndị Igbo bụ um, asụsụ anyị asụsụ anyị na ejimeji anyị

ndị ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado. Ihe atọ ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado bụ um, ha na-akwado asụsụ Igbo um, ka o ruo mba niile. Ha na-akwadokwa ka um, ụmụrịma ụmụaka hmm. ụmụaka anyị ndị na-etolite ka ha mara asụsụ Igbo marakwanụ otu esi asụ ya Mm. Ee, ihe ọzọkwa ha na-enyekwara ụmụ Igbo aka maka ndị mụrụ amụ aka ọrụ ọkwara ihe ọzọ dị iche iche ihe a wụ ihe atọ m ji mara Igbo TV Kwuo ya ọzọ. Nke mbụ. nke mbụ ha na-akwado asụsụ Igbo Mhm. ka o ruo mba niile Mhm. nke abụọ wụ- nke abụọ wụ na ha na-eme ka ụmụaka ndị toro eto like ndị na-anọghị Naijiria ọ ehe, ka ha mara otu esi asụ asụsụ Igbo Ehe, then ihe atọ wụ em, ha na-enyekwara ụmụ Igbo aka maka ndị mụrụ aka ọrụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche Yeah. nke bụ na
anyị na-enyere ụmụnne anyị aka n'ụzọ dị iche iche ma ndị na-emepụta ihe ma ndị needịrị inyere aka ma ihe anyị na-eme buru ibu mana ihe atọ a ịzatara ya anyị ga-aga n'ihu daalụ rinne hmm. ngwa tụgharịa wisdom n'asụsụ Igbo
wisdom amamihe amamihe gbamkwem nke anọ wee bụrụ ọ na-agba ọsọ ọ n'ebe a bụ gịnị kee ihe ọ pụtara ọ ọ na-agba ọsọ ọ n'ebe a bụ gịnị aha nkọwa nkọwa ụda nnọchiaha na nkọwa aha
ọ na-agba ọsọ n'ebe a. nkọwa aha that's the nkọwa aha ọ na-agba ọsọ

Ọ na-agba ọsọ. Okay, A.
Aha. Kee ihe mere i ji sị n'ọ wụ aha.
N'ihi ọ bụ na Okay.
mmadụ Ka m jụọ gị otu a, kee ihe ọ na-arụ na- na ahịrịokwu a ọ

ihe na-eji akọwa ok kedu ihe wụ nnọchi aha amaghị m ya nnọchi aha wụ nnọchi aha wụ okwu na-anọchi aha ọ wụ na m sị na Chris na-aga ahịa m wepụzie Chris sị na ọ na-aga ahịa kedu ihe ọ ahụ wụ kedu ihe ọ nọchiri
nnọchi aha nnọchi aha ọ nnọchi aha ka ọ wụ.
okay Mhm. so enyegoro m gị aka Ị- ịda- ịgazie n'ebe ndị ọzọ mere ihe na anyị anyị akwara ụdọ

Hmm. Ọta na-akpụ. Ọta na-akpụ. Sọma. Sọma. Ka ị ma na a na-enwe udu mmiri kwa ya. Ee. Kedu ihe- kedu kedu a- after udu mmiri kee ihe ọzọ a na-enwekwa? After udu mmiri e nwee ọkọchị.
Kee nke ọzọ a na-enwe- a na-enwekwa ọzọ?
na Naịjirịa ebe a ihe anyị nwe wụ em udu mmiri na ọkọchị udu mmiri na ọkọchị ya wụ kedụkwanụ ihe Ee. summer pụta n'asụsụ Igbo
summer wụ na ọkọchị summer wụ ọkọchị okay

udu mmiri Mm. summer wụ na wi- um, winter wụ na dry season Mm. ọ ọ wụ ya
Chris papa negharịa negharịa question a anya chegharịa ya nke ọwụna obi kara ekwere maka ihe m na-ekwu obi ụza ha sị gị na ọ wụ ya i kwuo na ya nwa i si na ọkọchị i si na ọkọchị wụ summer ana m agakwa na nke ị zaburu mbụ i si na ọkọchị wụ summer e ka ọ ee e. ee ya wụ na ọkọchị wụ summer mm, nke wụ eziokwu wụ na udu mmiri awụghị ọkọchị summer wụ ọkọchị Ọ ya wụ ahụ- ahụ- ahụ- ị za- ị zatara ya so ka anyị gakwa n'ihu ọzọ Hmm. um, nke abụọ Chris tụọrọ anyị ilu abụọ ị maara
ilu abụọ mm. Mm. ngwere hara ukwu osisi ihe akpa ya ngwere ngwere hara ukwu osisi ihe akpara ya aka si akụzi ya sef okay ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya Then nke Gani. ọzọ wụ nke ọzọ wụ em, nwata nyụọ pịrịpịrị nyụọ pịrịpịrị ihe dịpụ ya kalechi ya Mm. Nwata sụgharịa nwata sụgharịa nwata- nwata nyụọ pịrịpịrị nyụọ pịrịpịrị ihe dịkwa ihe chịrị ya karị chịkwa ya Mm. Mm.
nsogbu adịghị anyị ga-ewere ya otu a ị gbanịana ka anyị gaa n'ihu Ee, ị na-agbanị ị na-agbanị Chris tụgharịa okwu a n'asụsụ Igbo
fowl fowl
ọkụkọ It's all again.
Fowl. Ọkụkọ. Mm.
ọkụkọ nsogbu adịghị ị nwetara ya anyị abịago na nke a wụ nke a wụ nke nke a wụ nke eji m ya egwu egwuregwu enwere m ike nyechara gị aka n'ihe niile mana nke a anaghị enyere mmadụ aka na ya aga m achọ ugbu a ka ị gụọrọ anyị ABD igbo ndị a ị ga-agụ ya gụta ya ọfụma Chris ị nọkwa ya anọ m ya mhm. gaa n'ihu eh, abị chi dị e fe

Chris sir ị gbanịrị ị gbanịrị ị gbanịrị ị gbanịrị maka na um, sọsọ ikwenye ekwenye sef na ị ga-eso wee mee nya wụ ihe ọ dịghị ofere mana ịgwa nke bụ eziokwu dịka m gwara ụnụ ihe gbasara abcd ejighị m egwuregwu nwere ike nyere gị aka na ihe ndị ọzọ mana nke ebe a ihe ndị ị gụrụ sef o nwere ebe ndị imi imi si lọt ọ wụdịghị ofu ọ wụghị abụọ ọ wụghị atọ so dịka m si eme ana m agwa ya hmm. ndị mmadụ niile onye ọbụla bịara gbanịa ruo ebe ahụ ị naa ga bidokwa mụwa abịdị ị mụtaha ya i detara anyị akwụkwọ aga m enye gị ohere ịbịa ịbịa gụgharịa ya ị gụta ya e nye gị ihe riri mana o nweghị onye ga-abịa hapụ inweta abịchị dị ebido na emegwo m ya ka iwu na onye ọbụla ga-abịa mgbe anyị ka na-ebido ebido dị iche mana ugbu a hmm. abịchị dị igbo mkpa jisie ike maka onye na-amaghị abịchịdị Igbo onweghị ebe onye ahụ ji aga ji azụ aga nke bụ eziokwu na ịgbanịrị dịka m si wee kwuo aga m aga m emekwa ihe m na-eme mechaa aga m aga m edetere gị akwụkwọ anyị ga-eme ihe anyị kwesịrị ime ka that one confidential maka ịbịa abịa soro anyị na-eme ihe anyị na-eme dịka ị maara na mbụ ihe ọbụla ị na-eme na-amasị anyị dịka aka ọrụ ibidoro ọhụụ anyị ga na-enyere gị aka ịhụ na ihe ị na-eme na-aga aga maka ọwụ ihe a ka bidoro ọhụụ ihe ọwụna ebidoro ọhụrụ na-ara ahụ mana anyị na-asị gị na gị na-ejisi ike anyị nọkwa ya mgbe niile anyị ga na-enyere gị aka na enwere ike ịgbanịana n'isonye anyị n'ụbọchị nke tata anyị na-asị jide ka iji maka ọwụhụ dịka ana m ekwu ọwụhụ mgba niile ga-ekweta ha sị ọ dịghị easy tupu ị pụọ ọ ga-adị mma ka ka m jụọ gị ya wụ ihe ọ bụrụ na imechaa ihe iji n'aka na ibu n'obi ịgakwa n'ihu n'ihe gbasara ịga n'ihu maka akwụkwọ gị Yeah.
Mm, Enwere m yeah, enwechala m that one n'uche na maybe eh, afọ ọzọ next year. okay Yeah.
okay ị chọrọ ị chọrọ inegharị WAEC ka ị chọrọ ine ka ọwụ uh, wa- No, ele- ele m WAEC for over six years ago. okay So, eh, so nka m pụrụ ọrụ mepe nke m so let me say next year ma aba school ọ bụrụ part time ma agbawazie ya Okay, ị nwetara WAEC niile ha ncha ọ dịgo completed. Yeah, my WAEC dị okay and completed eji m ya here Okay.
So ihe ihe ga-emegodo ugbu a wụ na asị na a na-eme um, mgbe ọbụla mmadụ chọrọ ime ihe o kwesịrị na-enwe ihe o kwesịrị ị na-eme wee na-echekwa nke ọzọ otu ibidogoro i- i- i- ihe ị na-eme iji wee na-atụ ndụ mmanụ ka ị na-emegodi ya wee na-enekwa n'anya mana nke bụ eziokwu bụ na ihe gbasara ịga um, ịga akwụkwọ dị mma I, I will follow up with you on that. Thank you so, um, so much. Ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata. O, anyị ga- anyị ga Okay. na anyị ga na anyị ga-get back to you Chris Okay. and o nwekwa onye hụrụ ya na eh, ihe ọ na-eme dị mma ya ya kpọtụrụ anyị anyị ga-eme ka ka nwa- ya nwa nwa amadi amadi anyị ga-eme ka ya nwa nwa amadi mee ka ndị ahụ mara ndewo daarụ Ndewo, ndewo, sir. Thank you. daarụ okay.

ime unu obi aṅụrị nke izu ụka ọzọ ga-adị kpọkpọ nwebe ihe m chọrọ ikwu gbasara ya daalụnụ rinne ka m ga mee ihe ndị nọ m n'isi mgbe n'otu e si ekwu dị ekwu na achọrọ m imekwa sure na m tụtara inu before ọ wụ na m atụtaghị inu otu o siri ndị mmadụ nwere ike chịa m ọchị um mbọsị nta ka anyị chụọ n'owere nchi daalụnụ rinne maka ịnọnyere anyị